muli pampano mwalandira tati 1 minute yokha tafikani tikulandireni
pano pa dowa tikulandireni kuno ku mvera boma la dowa komwe his excellency professor Arthur Peter Mutharika ali pa ulendo omeneza anthu makombe mwini wake dera lino ndikuthokoza wolemekezeka a president a dpp dr arthur peter mutharika komanso mwana wanu amene inuyo mwamuyimika pa mpando wa ushado mp Mayi Louise Mdomondo, takulandirani kuno ku Mvera ndi manja awiri ndipo mukhale omasuka. Ine ngati Senior Group Makombe, chipani cha dpp olemekezeka si chipani chachilendo ayi. Chipani chimenechi kuno chinakhazikika kale. Ndi kubwera kwanu ndikuthokoza kwambiri kuti anthu akuno ku Mvera alankhuleni koma tili ndi ziwiri zitatu Zimene tiyenera kunena kuno, Olemekezeka, tikudya zikhawo, tithandizeni ndi chakudya, njala kuno yavuta, ndipo kuno takulandirani ndi manja awiri, mukatilankhula ife tikuva, ndipo cholinga chanu, olemekezeka, tikudziwa kuti pa 16 ndipo pali ntchito. Ife tikufuna ngati Senior Group Makombe kuti chipani cha dpp chiloweso m'boma tione kusintha dera lino la Mvera. Zikomo kwambiri olemekezeka. Komanso ndili ndi mafumu ochuluka olemekezeka dera lino la Senior Group Makombe tili ndi mafumu over 50 amene ndi anthu ochuluka kwambiri msonkhanowu. Ndi dzulodzuloli limene magalimoto anali kuyenda, koma tangoonani chinamtindi cha wanthu chimene chabwera panochi kusonyeza kuti chipani cha dpp kuno ku Mvera Dowa East Constituency tikuchikonda kwambiri. Ulemu wanu olemekezeka. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri. Amenewo ndi amfumu athu a Makombe. Tiyeni tiimbe m'manja mwachifumu. Bwana, constituency ino ndi Dowa East Constituency. constituency imene mp wake padakali pano bwana ndi honorable chimwendo banda bwana kuno ngati dpp bwana kuno ndiye kuchimake kwa dpp ndimangofuna bwana one minute yokha kuti ashado anu bwana amene akuima kuno amene akuwina pa 16 pano

Lulutirani, ombani m'manja mula tafika. Ine bwana, mwafika apa. Anthuwa akhala akuvuta nthawi yayitali bwana kuti angokuonani. Moti kufika kwanu ndi chiyembekezo chawo maka ku nkhani ya njala, kuti njala yatha. Kunoko bwana anthu timadalira ulimi. Komano zipangizo zonse za ulimi pano sizikupezeka iyayi monga mmene munkachitira inu kale muja moti kufika kwanu pano aliyense akudziwa kunena kuti kunkhani ya ulimi ku Dowa kwathu kuno ziyamba kuyenda. Komanso timakhala anthu ambiri apa ali ndi malo amene amalima akuluakulu Koma kuti akafike ku malo amenewo ndi zipangizo za ulimi akulephera chifukwa cha vuto la misewu lili kuno. Malo ena tikulephera kuwoloka chifukwa kulibiretu ndithu ma bridge enieniwa awa. Ngakhale ana awa, sukulu bwana munanena kuti ikhala ya ulere, koma anawa akayamba sukulu apa pa 22 September azipezeka kuti akulephera kupita ku sukulu chifukwa nthawi ya dzinja. Mvula ikagwa, anawa amakanika kupita ku sukulu chifukwa cholephera kuwoloka. Bwana muli apa, madzi, madzi kwathu kuno ndi vuto. Azibambo ali apa akhala akudandaula kunena kuti ngakhale mabanja akuvuta. Akadzadzuka m'manyumbamu 4 koloko amapeza mzimayi wanyamuka wapita kale kumadzi. Pali Yesu pamenepo? Bwana, pakuti nthawi yanu ndiyothamangira kuti mukupitanso madera ena. Tizapempha ndithu tsiku lina muzakhale nawo pansi anthuwa akukufunani kwambiri ife tathokoza kwambiri bwana kufika kwanu zikomo.
Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba ya Lizzy DPP weye! Pa 16 osalakwisa ati atati Lizzy komanso bwana ati ndi makhansala awiri kuno Sinditha kuwapatsa kuti alankhule koma mungoyimika mkono pamene mulipo agwazani mcdonald gwazani okay zikomo kwambiri mwaoneti akhansala athu a dpp komanso tili ndi beatrice phiri beatrice phiri beatrice kamaza chimwaza phiri okay aku- ali kutsogolo kwa kutidikira bwana chifukwa cha nthawi mundilola pano ndaona ndithu pali a direct- a- a district governor akapute takuonani a director amayi mayi brenda saidi komanso mayi kunje komiti yanu yonse takuonani komanso bwana tindi a vice pre- president a central ochokera ku ndp mayi makhumula takuonaninso bwana nthawi ino Ndiapemphe a vice president, Honourable Gangata, kuti akudzutseni bwana muwapatse moni ana anu pano pa Dowa bwana. Zikomo kwambiri. Dpp woyee! Professor Arthur Peter Mutharika woyee! Bwana Ndisanakudzutseni ndimafuna muone chikhalidwe cha kuno. Taperekani njira apa. Nyau zitabwera pafupi kuno. Nyauzo zibwere pafupi kuno. Zipereke moni kwa bwana, kwa dad. Zindiyandikire silikapa zibwere pafupi nyau apa. Pamene pompa. Bwana achimwendo na anzawo zimene akonza pa Central Region Amafuna agwiritse ntchito nyau kuti anthu athu athamangitsa. Kuno bwana kunali anthu ambiri amabwera uko koma atumiza nyau zina uko kumabwezera anthu asabwere pano iyayi. Bwana ndimafuna mudziwe kuti pali gule wina ozindikira amene amapanga chala mwamba. Tapangani chala mwamba muja tione. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Dpp oye! Kodi mukujambula kuti aone achimwendowo? Mukujambula zimenezi? Chala mwamba chimene chikupatsa adadi apa chala mwamba. Aone chala mwamba. Is a president. Zikomo zikomo zikomo. A president izi ndikuyankhula cholinga chonena kuti pa Central Region pano Akuyesetsa kupanga mapulani ambirimbiri ndi cholinga chonena kuti asokoneze anthu, koma ndikufuna ndikutsikimizireni kuti zimenezo sizitheka olo pang'ono iyayi. A President, ndimafuna ndingonenanso kwa kunena kuti kuno kunalibe shadow MP. Shadow MP adabwera Mayi Lizzie Ndomondo amadza kukhala kuno ngati monitor. Anandiuza a VP, kodi ndingapanga bwanji kuti ndikhale shadow MP kuno? Ndinasakasaka ndinamva zoti madam ndikulimbikitsani inuyo mupite mukaime kumeneko ngati shadow MP ndipo anandiuza kuti ndikukaima a VP tinagwirizana ine ndi mayi ali apawa koma ndimafuna ndinene kuti kuno achimwendo sakuwafuna agulu a senior gulupu ali apawa akhala akunena kuti achimwendo bwana kuno anthu sakuwafuna chifukwa chichokereni m'boma chana president Palibe chimene chinthu chasintha kuno. Amakhalira kumenya anthu, amakhalira kuthamangitsa anthu. Palibe chinthu chamangidwa kuno iyayi. A president ngakhalenso gule kumadzi uyu akuvomereza kuti kumadzikonso chitukuko kulibe. Mukumva zimenezi a president? DPP oye! A president ndimafuna ndinene paonena kuti Madam Lizi Ndomondo tapatsa support monga tapelekela support kwa Shadow MP wina aliyense kuno pa Central Region chifukwa zinthu zikamachitika anthu ambiri amayankhula zambiri koma ndimafuna ndinene ponena kuti madam wawo ndinalimbikitsa ndine kuti ayime kuno dpp woye ndipo amene a president ndimafuna ndikudzutseni kuti muyankhule kuti ndondaonani kwambiri zikomo kwambiri

Baibulo linamasulidwa kuchoka m'Chizungu kupita m'Chichewa pano pa Mvera. DPP oye choncho Mvera ali ndi special spot mu Christianity yakuno ku malawi choyamba ulemu kwa first lady koma ulemu kwa onse amene muyenera kulandira ulemu regional committee national committee ndi onse mwabwera pano ndi wanu choyamba ndasangalala kwambiri kuti mwabwera kudzandiona ine ndikuti zimwe kwambiri DPP oye! Ndikuona nkhope zanu zachikondi kwambiri zosangalala ndikulidziwa kwambiri. DPP oye! Ndikudziwa kuti kuno mavuto ambiri ndikudziwa zimenezo komanso ndinabwera kuno 2019 kupanga nsewu unapanga kutokwatowa zakulo nsewu umeneu tinapanga ndife a dpp ndipo ife sitimasankha ayi paliponse kumpoto kumwera pakati south tinabweretsa chitukuko DPP woye ndiye tikabwera mulungu amawa tizabweretsa chitukuko kuno komanso madera onse a Malawi. Dpp oye! Ndine lero ndabwera ndi zinthu ziwiri. Choyamba kukupemphani kuti mwana wanga uyu Ndomondo mumsankhe apite ku bambo. Dpp oye! Kuti amene aziyankhula Kukumilanyu kuno ngati muli mavuto atibweretsa kwa ine DPP oye tamva zimenezo eh? munsankha mwanayi osang'andizadwe lamu chachiwiri ndabwera kuti ndikuoneni komanso ndilongosole pang'ono ya za mafa- ma- manifesto mukudziwa manifesto ndi buku talemba 90 pages likulongosola zimene titachite tikuchitireni tikalowa mboma DPP oye tili ndi mapulogalamu ambiri tifuna kuchita koma chachikulu ndi kuti tifuna dziko lino litukuke ine ndavomera kuima pa chifukwa chiwiri choyamba kuti ndikonze ndipulumutse dziko lino chifukwa dziko lino lili pa chipsinjo chachikulu kwambiri dziko lino lili ndi mavuto oopsa kwambiri anjala chani chani chani mavuto osiyanasiyana kuposa maiko onse choncho ndinavomera kuti ndiimenso kawiri kuti ndisinthe zimenezo ndipo ndikufuna ine ndikulonjeza kuti mukandisankha ine kuyamba septemba 13 mavuto amene ife tidzakonza DPP oye chifukwa timadziwa 2014 tinakonza mavuto amene aja anali akasuke in nine, nine months anthu analandira chakudya palibe munthu mmodzi amene anamwalira chifukwa cha njala mwakunapetu zimenezo zinachitika ndiye ine ndabwera kuti ndipulumutse dziko lino komanso ndimange malawi watsopano malawi wachikondi

ndikulonjeza kuti ndikalowa m'boma munthu aliyense ndidzampatsa ufulu obwera m'boma kuti dzandile mikola ziko kwambiri DPP oye oye zazapita nawo manifesto chachikulu cha manifesto ndikuti tisintha mmene boma limayendera komanso mmene chuma chimayendera DPP oye pakali pano mphamvu zonse zili ku lilongwe siziyimizayi ife tikabwera tisintha zimenezo kuti mphamvu zichoke ku Lilongwe zipite m'madera osiyanasiyana kuti pa district yonse ikhala ndi bajeti yawo akafuna kumanga nsewu ka sukulu ka chipatala ka chilichonse afuna kumanga iwo azimanga okha kuti ife chakuti tilembe anthu a m'midzi muno kuti agwire ntchito iwowo kutinso anthu a midzi apeze mwayi opeza ntchito kaya makobiri pang'ono mthumba mwawo osadikira kuti a- azipita ku lilongwe kuti akapeze ntchito ayi zimenezo tichita pakuti zonse zitheke

Kaya munaberedwa, mukhonza kuvota chifukwa dzina lanu lili mkaundula muja, so musandaule mungopita ndi ID card ndikuti ndine wakutiwakuti akulolani kuvota. Aliyense akavote chifukwa ngati simuvota ndiye kuti tipita ku chisankho chachiwiri ndipo moti ine sindifuna second run ndifuna tiwine outright choyamba tiwine osatinso titani chisankho chachiwiri ayi chifukwa zimenezo zimataya ndalama kwambiri choncho ndikupempha nonse Kuyambira lero mukapita kumudzi kuja ndithu kupita ndi kwa kwa kuyang'ana ndi anthu achikulire aja kuwafotokozera za manifesto komanso kuwauza kuti azavote ndizosavuta ayayi ndi mbokosi muja ngochita kuchonga basi eh? koma mbokosi osatulutsa kunja ayi zikhale mbokosi momwemo eh? tambala zimenezo ngati kulemba kumavuta mungodinda koma mbokosi chifukwa ikatuluka kunja pamene aika tambala zimenezo ndiye ifa imeneyo komanso anthu ena ali madera osiyanasiyana kutali ndithu athandizeni pa 14 kuti akavotenso ndifuna munthu aliyense avote ngati mu- munthu aliyense avota ndiye kuti ife tiwina tisintha dziko lino pazakhala dziko dziko latsopano la adadi osati boma limene lilipoli choncho zikomo kwambiri kuti mwandilandira tikupita kutali ambuye akudalitseni monga mp wanena ndikapeza mpata pasogolo tizabweranso kuno kuti tizacheze zikomo kwambiri ambuye akudalitseni nonse zikomo zikomo